nke e chiri nazare nwa bụ onye na-alike ihe m na-akụzi na-esharekwa aspa gị da ọrụ na-agba mbọ na-etinye ihe m na-akụzi n'ọrụ and nwee ndidi na ị ga-aghọta onwe gị ife m chọrọ ịkọwa maka ya taa bụ maka ife ndị a ndị news network a bloggers na-epost onye ọbụla na-agbazi na-achọzi ụzọ ọ ga-esi wee nweta ego wee na-edeceive people achọrọ m ka ị mara na 90% ihe a na-epost ndị bloggers na-epost ma na Facebook ma ihe a ma na Instagram ebe ọbụla bụ maka ihe a ga-enweta ụfọdụ amazi ife a na-epost ejezie na-ekonụkọzi ụmụ ife dị agha nke ị fụrụ i chee na eziokwu onwezi onye na-agbazi ka ọ ga-esi wee kụzi ndị mmadụ nyere ndị mmadụ aka kụziere mmadụ ife ha ga-amụta na ife ha ga-anọzi bụ ị na-eme ka ọ dụ mmụọ onye fụ ha na fake news na-aka aga everywhere mana ị gaghị afụ onye ga-epost because afụgo na na onwezi onye dị after ihe ọbụla pụtara na n'iru akwụkwọ onye ọbụla ewuru ibife ma ihe na-aga ife ọbụla adụrọ mma o nwerọ ezigbo news ị na-afụ a na-eshare share everywhere ndị na ị fụ na-aka espread very fast bụ ife ọjọọ maka na afụgo na a ga-esi e wee nweta ego maka gịnị oke ọchịchọ onye ọbụla na-achọzi akpa ya akpa ya akpa ya akpa ya onwezi onye na-achọ inyere inyere onye ọbụla aka 50 percent ụmụ ife niile ndị a na-epost asị gị na ihe dị otu a mere na ihe dị otu a mere otu ụta ihe mere otu a mere mere elu o nwere ihe ndị a niile ife ndị ndị a niile emerọ mana ọ ka e wuru wee tinye ndị mmadụ ụjọ n'arụ maka ife a ga-enweta achọrọkwa ịma ife ọ ga ndị ọ ga-acause pain ndị ụka si nke ọzọ na-eme nke ha ndị ndị ndị ndị fake news a esi na nke ọzọ na-eme nke ha ndị ndị fake dibia esi na nke a na-ejide ndị mmadụ na-agharịkọ ndị mmadụ maka na afụgo na onwezi onye na-achọzi onye ọbụla onwezi onye na-achọzi ebe a na-eme ezigbo ife na ebe a na-achọzi ebe a na-ekwu ekwu ebe a na-ekwu nke adụrọ mma ọ fake news na-aka na-aka agazu ebe niile mana ihe nke nwoke ga-amụta ife nwaanyị ga-amụta ife na ị gaghị afụ everywhere and otu a ka o ga-esi wee na-aga onye ọzọ na-eme ntụpọ otu ndị maka ọ fụgo na na mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ ma ọ bụ mee ife dị mma na onye ahụ ama nga n'iru mana o nwere ike after 10 years ị fụzie onye ahụ ọ dazie bibe ndụ by then ndị mmadụ echefusigo ihe merenụ ọ bụ otu a afrịka na-ana n'iyi ndị ọcha pụta ha na-eprotect nke ha mana ndị ojii pụta a na-ewepụta mmụọ self igwu na eziokwu ọ kwa ị ma ndị a niile ị fụrụ nọ n'afrịka so akọs mọs so were akọs imo big karịa ndị nke nke ndị na-asa adị na-eme ndị niile ị fụrụ sị na ha bloggers na ha na-achụ ego online ọ fa na-aka emechu ndị bụ ndị ojii na ndị naijiria efuru iru maka na na online ahụ ndị ọcha ka wee nọrọ online karịa ndị anyị fụrụ ndị amerịka ahụ because ha weta fake news wee post ndị ọcha eche na eziokwu a fụzi onye ojii a na-etreat anyị ka animal onye buru ofu fake news na ihe dị otu a ma ihe dị otu a ma ndị ya mmekọrọ sị na a na-eru onye ya ego wanyị ife niile akwa fake by then ndị ọcha ha na-egezi ya eche na eziokwu o nwezi ofu ihe meziri na outside a sị na ha nọ ndị outside na-emechu ndị nọ n'afrịka iru mana unu bụ ndị bloggers ndị network ndị news a jidere jidere okpokpo asị na-ebupụta na-ebupụta unu onwe unu izu na ndị ọcha o nwee ife mere na be be ezoo ya mana ndị be anyị wee weta nke eji- ndị be anyị na-eji aka ha formụọ nke ha ka ha wee nweta ego bupụta na-epost ife mụtaziri ọfụụ na-abụ onye pụta ọ sị ya na o ji wee mekwa nke ihe dị ụtọ ọ chọọ story ọ ya-aform maka ego maka na a sị na facebook na-akwụzi ụgwọ a gwazi ya na facebook na-akwụzi ụgwọ maka na ị ma na i tinye aka n'ezigbo ife na ife ama ngara gị ọfụma i jidezi ndị mmadụ na-edufu ụzọ ị ya-ecreate ife ọ ga-abụ ife ga-enyere ndị mmadụ aka na ife ị ga-ecreate ife ga-edufu ndị mmadụ ụzọ ị chọrọ ịma ife ife ahụ ga-eweta ga-emebi na ndụ mmadụ na ife ị dị after bụ ihe ị ga-enweta like na ndị share ị ya-enweta na ya ị chọrọ ịma ihe ihe ahụ because ndị mmadụ na ụfọdụ ndị mmadụ anaana n'iyi imirikiti anaana n'iyi maka ihe ha fụrụ n'iru akwụkwọ maka ihe ha fụrụ na social media ka m gwa gị eziokwu na ife na-eme na social media nke eji ewuru ndị ojii so na ihe mere eji ewere ndị ojii as anụmanụ bikos ife ọbụla unu wetara unu ebu oso mana ọ wụ na abịa n'obodo ndị ọcha ọ bụ n'eshia ebe ọbụla anaghị anakọta postu ya ndị na ha epostu ya taa ka onye a nwụrụ ozugbo mkpọ ya ime na ndị afrịka ndị afrịka ji aka na-egbu onwe unu asị na ndị ọcha na-eme mana unu na-eme onwe unu unu jide onwe unu unu ebupụta ezi tinye nnu na mmanụ ife mele eme unu asị na ihe ahụ emerọ ifuru dị afta fake news maka unu afụ na fake news bụ ihe na-emezi na-ewetara unu ego ebe anyị na-ejetere aka ahụ ndị a na-eme nọ na soshal midia na-eme ụmụ ife merenụ ndị mmadụ ebele merenụ ndị mmadụ ebele unu ahụ ndị na-enenekwu enene ị nweta data ihe eji wee chọọ ga ezigbo ife ị chọba ebe ị ya-eji tinye aka n'ihe ọjọọ amosu ị na-afụ na witchcraft niile nọ na Facebook ha nọzi na-ana ndị mmadụ n'iyi ụfọdụ abịa postu jụọ ajụjụ ka ha wee nweta infọmeshọn wee chọọ ndị ha ga-ana n'iyi asị kee ife ị na-arụ kee ife ị na-eme otu ka nke na-eme ị na-asa ị na-ede ihe ama na ụmụ ndị mafịa na-ewere details wee na-eme ife ha na-eme ebe ị sị na ị marọ ife na-eme na ndụ gị na ọ ngịwa na-eme onwe gị uche gị dụrụ n'ihe ọbụla ị na-eteki serious na soshal midia ọ bụrụ ife ọbụla ndị ndị bloggers ma ndị news networkers na-eposugharị ma ndị comedies a onye ọbụla na-achụzi ego na-edufuzi ndị mmadụ ụzọ share ya ka o rute many people ntị ka ha nụkwa ka uche ha dụ n'ife ọbụla nke ha na-eteki serious ife ọbụla ị na-eme ị na-afụ na soshal midia ka ị na-eyuzu akọ na uche gị maka na ụfọdụ ejirigo maka ihe ha ga-enweta ebe ha ji kọmentị onye onye fụrụ ha n'anya kwesịrị encourage ha kwesịrị inweta ha ji maka ihe ha ji fake news mmadụ ji postuo o ji maka kọmentị o ji kọmentị ebe ahụ onye kwesịrị inyere aka jee fụ kọmentị ahụ fụ na o si na onye a enwerọ isi na onye a abarọ uru na-egburu ihe kọmentị ọ bụ na maka Facebook maka na fake news ị posu i were ebupụta onwe gị onye kwesịrị inyere aka kwụsị ya narie ị sị na ọ bụrụ gị na-eme onwe gị na-eyuzunụ akọ na uche n'ihe ọbụla unu na-eme